Ar an bhealach ar ais, thangthas ar thréad fianna fiáine, agus shíl Cú Chulainn go mbeadh sé iontach ceann acu sin a thabhairt ar ais leis agus d'iarr sé ar an tiománaí dul cóngarach gur léim amach as a charbad, rith ina ndiaidh agus rug greim ar fhia fireann agus cheangail le cúl a charbaid é. Tháinig Cú Chulainn ar ealta ealaí agus shocraigh stangadh a bhaint as cuid acu lena chrann tabhaill. Thóg sé anuas breis agus scór éan ina mbeatha agus cheangail le fráma a charbaid iad. Le téad ar leith d'achan éan, le tabhairt ar ais chuig Eamhain Mhacha ina mbeo. Mar seo a chuaigh siad i dtreo Eamhain Mhacha, na héin ar eitilt os a gcionn ag cur moille orthu, an fia ag rith ina ndiaidh agus cloigne Chlann Neachtain ag bogadaigh ar thaobh a charbaid.
Liom anois sa stiúideo tá Réamonn Ó Ciaráin, údar ar chnuasach nua leabhar atá ag athinsint scéal Chú Chulainn, mórlaoch na hÉireann agus Cúige Uladh. A Réamoinn, go raibh maith agat as teacht isteach agus a bheith linn sa stiúideo. An-sona a bheith anseo, a Chiaráin? Díreach ag tosú mar sin, cad é an rud a chuir suim agat i scéal Chú Chulainn a athinsint arís agus a chur i gcló do, b'fhéidir do ghlúin nua? Bhfuil fhios agat, bhí mé ag amharc thart ag cuartú athinsinte ar scéal Chú Chulainn agus ag an am sin in dhá mhíle agus a cúig déag, nó cúpla bliain roimhe sin nuair a thosaigh mé ag dul sa tóir ar an scéal, ní raibh an scéal ar fáil i nGaeilg an lae inniu in aon leabhar amháin. Bheadh ort ag an am sin dul ar líne agus giota a fháil anseo agus giota a fháil ansiúd agus ar ndóighe má tá an tSean-Ghaeilg agat nó an Mheán-Ghaeilg agat, thiocfadh leat dul ar ais chuig na buntéacsannaí. nó tá leagan a tháinig amach i lár an chéid seo chuaigh thart ins an tsean chló ag Cormac Ó Cadhlaigh An Rúraíocht ach bhí mé féin ag iarraidh rud éigin a bhí níos nua-aimseartha agus ó tharla go bhfuil muid ag plé le Cú Chulainn, laoch Uladh, bhí mé ag iarraidh. an scéal a léadh i nGaeilge Chúig Uladh an lae inniu agus deir siad go minic má tá tú ar lorg leabhair agus muna bhfuil teacht agat air, scríobh an leabhar más féidir leat, éist leis an ghuth beag atá istigh ionat agus. Sin an rud a tharla i mo chás-sa agus labhair mé leis na daoine cearta, Aodán Mac Póilin ón Iontaobhas Ultach, nach maireann, faraor, Príomhfheidhmeannach Ghael Linn agus Risteard Mac Gabhann agus eadrainn ar fad tháinig muid aníos leis an phlean seo, Laoch na Laochra a scríobh, athinsint Scéal Chú Chulainn i nGaeilge an lae inniu. Rud eile de, níl scéal iomlán Chú Chulainn sa Táin. Níl na scéaltaí ar fad a bhaineann leis an Rúraíocht sa Táin. agus bhí, bhí, bhí mé ag iarraidh beathaisnéis Chú Chulainn a scríobh do léitheoir an lae inniu. Maidir leis na foinsí, ar ndóigh, tá, sílim, scríobhadh síos scéal Chú Chulainn, nó scéal na Rúraíochta den chéad uair, sílim, ins an seachtú haois, I mean, tá sin ag dul siar míle ceithre chéad bliain, agus, ar ndóigh, thar, thar na mílaoise, thar na céadta bliana, you know, bhí, you know, insint agus athinsint air. So nuair a bhí tú féin ag iarraidh an scéal seo a bhreacadh síos tú féin, cad iad na foinsí b'fhéidir a bhí tú féin ag féachaint air faoi mar gur, glacfaidh mé b'fhéidir leis an insint seo seachas an insint sin, nó an raibh tú ag féachaint ar na cineál, na difríochtaí, na héagsúlachtaí a bhíonn in insint an scéil arís agus arís eile thar na blianta fada seo?
Bhuel, tá an ceart agat, téann na téacsanna. atá againne siar go dtí an seachtú haois agus manaigh luath-Chríostaithe a bhreac síos na scéaltaí seo nuair a bhí siad dúdóite leis na scrioptúir. Seans gur scéalaithe dúchais a bhí iontu cibé ar bith a bhí ag obair ins na mainistreacha. Ach mhair na scéaltaí seo ar bhéal na ndaoine cúpla céad bliain roimhe sin, sular scríobhadh síos iad, agus bhí orm réimse leathan foinsí a cheadú, agus ag an am sin, ghlac mé buntáiste den idirlíon, agus tá suíomh ann, Irish Sagas Online. atá á reachtáil ag Coláiste Ollscoile Chorcaí agus tá an buntéacs agus Gaeilge an lae inniu agus chomh maith leis sin tá an Béarla agus bhí sé sin an-úsáideach mar insint bhunúsach ar na scéaltaí seo, iad beagnach go léir ansin agus ar ndóigh ansin buntáiste eile a bhí agamsa ná na leaganacha i mBéarla ag toiseacht le Lady Gregory, Thomas Kinsella, Standish O'Grady, Ciaran Carson ó Bhéal Feirste i gCúige Uladh anseo agus thosaigh mé amach ag cuartú blúiríní eolais ó irisleabharthaí ar nós Ulidia, ar nós Emania, le míniú beag sa bhreis a chur leis na scéaltaí, mar shampla míniú ar na logainmneacha agus ó cuireadh leagan clúiteach Thomas Kinsella amach Beagnach leathchéad bliain ó shin, agus eisean agus Gene Haley ó na Stáit Aontaithe a rinne obair mhór ar na logainmneacha sa Táin, agus is carachtar eile ins an Táin na logainmneacha. Tá, míníonn na scéaltaí seo na logainmneacha ar a lán dóigheanna, agus. Is cleas clasaiceach é sin má tá tú ag scríobh scéil ar bith nó ag insint scéil ar bith, abair leis an léitheoir nó leis an éisteoir cén áit a bhfuil an scéal ag tarlú. Chuir mé achan rud le chéile agus cibé eolas sa bhreis faoin Iarannaois a bhí agam nó faoi stair. Cheilteach na tíre seo. Níor lig mé dó cur isteach ar an scéal mar bhí an scéal lárnach agus tá an scéal an-chumhachtach ar fad. Seo Iliad is againne agus is féidir leis na, le miotaseolaíocht na hÉireann agus Táin Bó Cuailgne seasamh gualainn ar ghualainn le miotaseolaíocht na Gréige. Tá sé an-mhaith ar fad ach sílim b'fhéidir nach bhfuil na Gaeil chomh muiníneach as an saibhreas atá i dteanga s'againne agus, ar ndóigh, a bhí mé ag iarraidh go mbeadh na scéaltaí seo ar fáil níos forleithne do léitheoirí an lae inniu, scoláirí Gaeilge mar shampla. Bhí mé ag iarraidh go mbeadh an insint chomh soiléir agus a b'fhéidir.
Ag díriú ar chúrsaí áite, d'fhás tú féin aníos in Ard Mhacha, gar go leor d'Eamhain Mhacha féin. Mar sin, duit féin mar dhuine óg, ar fhás tú aníos mar sin leis na scéaltaí seo, scéalta na Rúraíochta, scéalta Chú Chulainn? Cad é an tionchar nó an ceangal, b'fhéidir, a bhí ag na scéalta seo, leat féin mar dhuine óg ag fás aníos. Is dócha an chéad scéal a chuala mé féin agus mé i mo ghasúr beag ná scéal Chú Chulainn agus is cois teallaigh é i mo theach féin agus is cuimhin liom m'athair ag inse an scéil agus spreag sé rud éigin go domhain istigh ionam agus tá an ceart agat, Tá an tírdhreach inar fhás mé féin aníos luaite arís agus arís eile sa Táin, Sliabh gCuillinn, ar ndóighe, an Mullach Bán, an áit ar tharla an eachtra mhór le nuair a mharaigh Cú Chulainn an cú, chomh maith leis sin, Eamhain Mhacha, a luaigh tú féin, agus Tá an oiread sin áiteachaí ó m'óige luaite sa Táin gur mhothaigh mé gur turas thart ar léarscáil m'óige, ach ní i gCúige Uladh amháin a gheibh muid eachtraí na Tána ag tarlú. Tarlaíonn sé i gContae na Mí agus téann an scéal chomh fada le hAlbain, Agus rud nach bhfuil a fhios ag an oiread sin daoine, téann an scéal chomh fada le Mór-Roinn na hEorpa agus bíonn eachtraí luaite in aice leis an Mhuir Dhubh i lár na hEorpa agus, níos tábhachtaí ná aon áit fhisiciúil, tá an saol eile, luaite go mion is go minic agus ag an am sin leis na draoithe agus leis na seanchaithe agus leis na filí agus, síltear, le bacáin dhraíochta. Bhí an saol eile. an-chóngarach do dhaoine agus go háirithe ag an tSamhain agus tosaíonn an Táin í féin ag Féile na Samhna. So sin cuid eile den spreagadh a fuair mé, an dinnseanchas saibhir atá sa Táin. Ní amháin go bhfuil scéaltaí Chú Chulainn ach tá sé lán le healaín spleodrach Dara Vallely. Cad é mar thosaigh an caidreamh nó an comhoibriú sin ar an tionscadal seo idir tú féin agus Dara ó thaobh an ealaín seo ar fad, mar tá cuid mhaith de ann, ar ndóigh, ach cad é mar a cuireadh tús leis an gcomhoibriú sin? Bhí fhios agam go mbeadh spéis aige agus bhí fhios agam go raibh rud éigin ag tarlú go domhain in intinn Dhara agus bhí fhios agam fosta go mbeadh an ealaín a ndéanfadh sé an-chumhachtach. I ndiaidh bliana, tháinig Dara chugamsa agus bhí, ba léir go raibh fuinneamh mór aige agus spreagadh millteanach agus d'iarr sé orm ceannteidil a thabhairt dó agus ag an am sin bhí go leor den obair déanta agam agus thug mé ceannteidil dó eachtraí agus líntí amach ón scéal agus d'imigh Dara agus taobh istigh de chúpla lá tháinig sé ar ais leis an ealaín mhíorúiltiúil seo a bhí déanta aige agus shíl mé go raibh siad chomh speisialta sin ach bhí cúpla mí eile oibre le déanamh aige orthu ag cinntiú go raibh an líníocht níos beaichte agus ag láidriú dathanna éagsúla ach Ní raibh na scéaltaí seo insan fhormáid seo sular thosaigh an tionscnamh, le cuidiú Gael Linn agus le cuidiú na ndaoine a bhí thart timpeall orainn agus le healaín Dhara, sílim gur éirigh linn go léir le chéile rud éigin speisialta a a chur le chéile a sheasfaidh Ní ní rachaidh na leabharthaí seo as dáta agus ins an Táin an rud a fheiceann muid ná luath-shícé ár sean, sular tháinig na Sasanaigh, sular tháinig na Normannaigh nó na Lochlannaigh, nuair a bhí na hÉireannaigh muiníneach agus nuair a bhí scéaltaí s'acu, nuair a bhí ríthe, nuair a bhí draoithe in Éirinn, agus sílim gur sin an rud atá le feiceáil in ealaín Dhara luath-shícé ár dtíre, agus tá sé sin le feiceáil go cinnte sna scéaltaí. I ndiaidh an chéad leabhair, nó an bunleabhar is mar é, a d'fhoilsigh sé, ar ndóigh, Laoch na Laochra, Scéal Chú Chulainn, rinne tú an cinneadh ina dhiaidh sin go mbeadh leagan Gaeilge eile ann, nó leagan níos giorra, darbh ainm Cú Uladh, Scéal Chú Chulainn. Cad é an cinneadh a bhí agat, nó cad é an smaointiú b'fhéidir taobh thiar den dara leagan, is mar sin, a chur amach? Bhuel, rinne mé iarracht an scéal a mhíniú ar an dóigh ba shoiléire agus ab fhéidir liom, ach ag an am céanna tá na scéaltaí rud beag deacair do fhoghlaimeoirí an lae inniu agus aríst bhí muid ag iarraidh go mbeadh na scéaltaí saibhre seo ar fáil do léitheoirí óga an lae inniu. agus foghlaimeoirí fásta, mar tá fhios againne go léann foghlaimeoirí fásta leabharthaí do dhéagóirí mar bíonn siad píosa beag níos simplí agus rinne mé iarracht an scéal ar fad a dhéanamh níos gairide agus níos simplí agus, dá thairbhe sin, níos soiléire do léitheoirí an lae inniu agus sílim, leis an chuidiú ar fad a fuair mé do Chú Uladh, scéal Chú Chulainn, daoine cosúil le Gráinne Ní Ghilín agus aríst Risteard Mac Gabhann agus Antoine Ó Coileáin ó Gael Linn gur éirigh linn an scéal a chur trasna agus gan aon rud a chaillstean. Tá croí an scéil ansin ach tá roinnt eachtraí nach bhfuil ins an leabhar do na déagóirí, macasamhail tá scéal eipiciúil faoi na laochra ó Chúige Uladh ag dul ar chamchuairt meisce ar fud na hÉireann, bíonn dhá chóisir in aon oíche amháin acu agus chríochnaíonn siad suas thíos i gContae Chiarraí agus mheas muid, b'fhéidir nach raibh sé sin go huile is go hiomlán oiriúnach do dhéagóirí. An méid sin ráite, d'fhág muid go leor den fhoréigean agus go leor de na scéaltaí grá agus tá Cú Uladh lán chomh cumhachtach, i mo bharúilsa, agus a bhí an mháthairleabhar.
Agus chomh maith leis sin, d'fhoilsigh tú leagan Béarla chomh maith, Cuchulainn, Ulster's Greatest Hero. Agus is léir mar sin go raibh, go raibh sé tábhachtach duitse, you know, agus an leagan nua seo a bhí scríofa, go mbeadh sé ar fáil do phobal an Bhéarla chomh maith agus na scéaltaí seo, b'fhéidir, a chur ar fáil arís?
Mm-hm. Bhí sé an-tábhachtach dúinn agus go minic sinne atá ag plé leis an Ghaeilge agus ag plé le leabharthaí i nGaeilge, déanann muid dearmad, má tá rud éigin fiúntach curtha le chéile againn, go mb'fhéidir go bhfuil margadh eile ansin, iad siúd nach bhfuil Gaeilge acu, iad siúd ar spéis leo an tír, is againne ach atá ina gcónaí i dtíortha eile ar nós Shasana, ar nós Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus cuireadh a lán oibre isteach ins an bhunleagan, Laoch na Laochra, agus mheas muid go raibh ábhar ansin arbh fhiú a scaipeadh níos leithne, agus próiseas fada eile a bhí ann, turas, turas an laoich más maith leat, ach bhí laochra eile taobh thiar díom agus tá an-tóir ar fad ar Cúchulainn, Ulster's Greatest Hero, níl amhras ar bith faoi sin mar tá na scéaltaí ar fad, idir chlúdach amháin agus tá míniú déanta insan leagan sin ar na logainmneacha, ar na carachtair agus cé lena bhfuil siad gaolta ach chomh maith leis sin tá míniú fosta ar rudaí éagsúla atá luaite sa Táin nach mbeadh, nach mbeadh eolas ag an ghnáthléitheoir Béarla fá dtaobh díobh, ar nós an gha bolga, saighead speisialta Chú Chulainn, ar nós geiseanna, cad is geis ann agus cad é a chiallaíonn sé a bheith faoi gheasa. D'éirigh linn pacaiste an-tarraingteach a chur le chéile agus chomh maith leis sin bhí muid go mór ag iarraidh go mbeadh ardán níos leithne ag ealaín chumhachtach ghalánta de chuid Dara Vallely, mar is don leabhar, an chéad leabhar, Laoch na Laochra, a cuireadh an ealaín sin le chéile agus tá sé an-speisialta agus tá taispeántas ar fáil anois agus meastar go bhfuil rud éigin an-dúchasach curtha le chéile ag Dara atá an-oiriúnach do scéaltaí na Tána, cé go bhfuil tionchar na hAfraice le sonrú ins an ealaín atá déanta aige, agus ansin rinne Dara seit iomlán eile pictiúirí don tríú leabhar, an leagan do na déagóirí, Cú Uladh, agus tá tionchar na hAfraice ar an ealaín atá sa chéad leabhar agus tá tionchar na Síne insan tríú leabhar, dhá thír a bhfuil an mhiotaseolaíocht an-tábhachtach i gcultúr s'acu. Oibríonn tú leis an eagraíocht Ghaeilge, Gael Linn. Ar mhothaigh tú agus tú i mbun na hoibre seo go mbeadh sé, go mbeadh an saothar feidhmiúil nó úsáideach duit ins an chineál oibre lae a dhéanann tú ó thaobh na leabharthaí seo a chur amach?
Rinne mé an obair seo mar chaitheamh aimsire ag deireadh na seachtaine agus insan oíche agus mholfainn do dhuine ar bith má tá scéal ionat tosaigh anois, scríobh síos an scéal agus ní bheidh a fhios agat cá háit a dtógfaidh sé thú. Bhí an t-ádh orm go raibh mé ag obair le Gael Linn agus mar a tharla do dhaoine eile atá agus a bhí ag obair le Gael Linn, tugann Gael Linn tacaíocht do na hoibrithe. Sin an sórt eagraíochta atá ann. Dá mbeadh ormsa dhul ag iascaireacht fá choinne maoinithe leis an saothar seo a dhéanamh. Sílim nach mbeadh sé ionam é a thabhairt chun críche. Cuidíonn tacaíocht ó do chomhlacht féin go mór leis an tionscnamh. Mothaím do ealaíontóirí eile a chaitheas an obair ealaíonta a dhéanamh agus, chomh maith le sin, na foirmeacha go léir a líonadh amach leis an mhaoiniú a fháil le greim a chur ina mbéal agus iad ag feidhmniú mar ealaíontóirí. Sílim gur chóir don tsochaí seo maoinitheoirí a bheith ann agus ansin daoine, oifigigh ann leis an obair throm, an sclábhaíocht a thógáil ar shiúl ó na healaíontóirí sa dóigh is go dtig leofasan díriú isteach ar mhianta a gcroí an obair ealaíne agus ar ndóigh sin an rud a tharla domhsa, ní bhfuair mé ach tacaíocht ó Ghael Linn agus tá mé an-bhuíoch go deo do Ghael Linn. Agus is dóigh, b'fhéidir go bhfuil úsáid ann ó thaobh an obair a dhéanann sibh ag cur na teanga chun cinn go bhfuil scéal Chú Chulainn amuigh ansin arís? Níl amhras ar bith, sílim go spreagfaidh an na leabharthaí seo suim sa teanga agus suim i miotaseolaíocht na hÉireann agus ní dóigh liom go dtarlódh aon rud thar oíche ach i gcionn roinnt bliantaí ní bheadh fhios agat. Is cinnte go bhfuil scannán eipiciúil de chuid Hollywood i Scéal Chú Chulainn. agus níor, ní dhearn, ní, ní, níl an scannán sin déanta go fóill agus sílim thar aon scéal eile ins an domhan go bhfuil scéal Chú Chulainn ag scairtigh amach le bheith déanta ag dream déanta scannáin ins an tír seo nó áit éigin eile ar nós Hollywood.
Arís, a Réamainn, go raibh míle maith agat. Seacht seachtainí faoi thionchar an chórais seo. Tá mé an-bhuíoch díot, a Chiaráin. Go raibh maith agat. Bhí riastrú millteanach feirge agus fuinnimh ar an laoch óg le corraí na troda agus na seilge. Tháinig Leabharcham agus na mná ag abhainn an radharc iontach seo ag teacht ionsorthu agus tháinig eagla a mbáis orthu agus shíl siad go mbeadh gach mac máthar i gcontúirt mura gcuirfi suaimhneas ar Chúchulainn. Shocraigh siad dul amach agus iad nocht ó bhun go barr le Cú Chulainn óg a phreabadh amach as an riastrú. rud a rinn. Nuair a chonaic Cú Chulainn na mná nochta go léir os a chomhair, tháinig náire air agus mhaolaigh cuid den alltacht a bhí air. Lig sé dóibh é a chur isteach i ndabhacha uisce. Phléasc an chéad ceann le teas chorp an laoich óig, chuaigh an dara ceann ina ghal agus sa deireadh